asilikali ankhondo ali ndi madipatimenti osiyanasiyana pali navy air force intelligence ndi ena otero m'maiko a russia america komanso bungwe la NATO ali ndi department ya asilikali imene imapanga poison ku russia mwachitsanzo asilikali ali ndi labotale yopangira poison imene imatchedwa kuti kamera kumeneko amapangirako poison osiyanasiyana amene amagwiritsa ntchito pophera adani awo pali anthu ambiri amene anaphedwa ku russia komanso maiko ena akunja chifukwa chowathirira poison anthu amenewa amakhala ngati anthu otsutsa boma amene amatsutsana ndi mfundo za russia ndiye asilikali amawatsatira kumene athawako ndi kukawathirira poison munjira zosiyanasiyana amatha kumuthirira poison amene pa chovala amatha kumuthirira mu tiyi mu chokudya mwambulera ngakhalenso mu hotelo m'mbuyomu ku bulgaria kunali mkulu wina womenyera ufulu wa anthu mr george markov iyeyu anali ndi bungwe lake limene linkalimbana ndi ulamuliro wa russia koma patsogolo pake anaphedwa ndi poizoni ndipo amene anakonza chiwembuchi anali asilikali a russia aja amatchedwa kuti kgb Nikolai Khokhlov anali msilikali wopuma wa Soviet Union. Patsogolo pake iyeyo anaukira ndi kuyamba kumaulula zinsinsi ku dziko la America. Atamuzindikira anamuphanso pomuthirira poison. Poison ameneyu anamuthira mu khofi mchaka chija cha 1957. Mu 2004, Viktor Yushchenko, amene anali presidential candidate pa chisankho cha 2004 mdziko la Ukraine, anathiridwa poison oopsa kwambiri amene anampangisa kuti apuwale. Amene anachita chiwembuchi analinso asilikali a Russia. mwina ambiri mukhoza kumadabwa una kuti ndi chifukwa chani asilikali a russia anakachita attack presidential candidate wa ku ukraine ngati kuti anali kwa dziko lawo mu nthawi imeneyi ku ukraine kunali president amene amagwirizana ndi russia ndiye mkulu ameneyu victor yushchenko anayimira ngati wogwirizana ndi america ndiye aku russia anali ndi mantha kuti ameneyu atakhala kuti wawina ndiye kuti ukraine idzalandidwa m'manja mwawo ndi chifukwa chake anamuthirira poizoni ndi kumpundula mchaka chomwecho cha 2004 mtolankhani wina amene ankakonda kulemba nkhani zonyoza russia anadwala mwakayakaya atamuthirira poizoni mu khofi komabe atapita ku chipatala anapulumuka ku imfa imeneyi and two years later anthu osadziwika anamuombera ndi mfuti ndi kumupha apapatu zikuoneka kuti mtolankhani ameneyu anapulumuka ku imfa atamuthirira poison mu khofi komabe patatha zaka ziwiri asilikali a russia anangomuombera direct ndi mfuti ndi kumupha 2006 msilikali wakale wa dziko la russia mr alexander litvinenko anaphedwa ku britain atamuthirira poison mu khofi msilikali ameneyu ankaulula zinsinsi za russia ku britain ndiye atamuzindikira anathawira kumenekoko komabe asilikali amenewa anamutsatira komweko ndikukamuthirira poison mpaka kumupha mu 2018 msilikali winanso sergey skripal anamuthirira poizoni mu khofi pamene ankacheza mtawuni ina yake yotchedwa salisbury tawuni imeneyi ya salisbury imene tinene kuti salisbury ere tawuni ya salisbury imapezekanso ku zimbabwe koma kulinso salisbury kumene ku england

ndi amene anatsogolera chiwembu chimenechi mwachidule ndikuwuzeni kunena kuti asanakhale president putin anali mkulu woyang'anira kgb limene litu ndi bungwe loopsa kwambiri limene limapha anthu mnjira zosiyanasiyana kuphatikizanso poison ndiye asilikali amene anapita ku britain mu 2018 ndikukapha msilikali wowukira uja sergey skripal

koma atabwerera kwawo apolisi anammanga ndikumutsegulira milandu yosiyanasiyana tikunena pano mkulu ameneyu anamugamula kukakhala ku ndende kwa zaka zoposa 8 ndipo akumusunga kumenekoko apapatu mkulu ameneyu navalny mu 2020 wakhala akupanga zionetsero zodana ndi ulamuliro wa putin ndiye anapezeka kuti mwadzidzidzi anamuthirira poison pamene ankacheza ku siberia anthu anathamangira naye ku germany ku chipatala kumeneko anakhalako almost mwezi kenaka anatuluka wabwinobwino anabwerera kwawo ku russia atangofika kumeneko anafikira m'manja mwa apolisi apolisi anamutsegulira milandu yabodza yambirimbiri ndi kumugamula kukakhala ku ndende zaka 8 ndipo tikunena pano akuseva jere ku ndende yosadziwika kumene akudziwako ndi putin yekha mu 2022 roman abramovich bilioneya ameneyo komanso nthawi ina yake anali mwini wake wa chelsea football club anamuthira poizoni mpaka anasiya kuona kwa maola angapo mwachidule ndikuwuzeni kuti mkulu ameneyu ndi mzake wa putin best friend wa basi komanso mbali inayi amacheza kwambiri ndi volodymyr zelensky president wa ku ukraine ndiye itayambika nkhondo pakati pa russia ndi ukraine abramovich anasankhidwa kukhala mkhala pakati wa zokambirana za mtendere mkulu ameneyutu ali ndi mapasipoti awiri ndi nzika ya dziko la israeli ndi muyuda komanso mbali inayi ndi nzika ya dziko la russia ndiye mukudziwa kuti president wa ku ukraine nayenso ndi muyuda ndiye amacheza kwambiri ndi abramovich komanso abramovich ameneyu ndi munthu wandale komanso ndi best friend wa vladimir putin ndiye nkhondo itayamba anakhala ngati iye uja alibe mbali chifukwa anthu onsewa amacheza nawo ndiye anasankha kukhala mkhala pakati wokhazikitsa mtendere tsiku lina atapita ku miting'i mdziko la turkey kukakambirana za peace pa thupi lake pana- panapezeka poison wodabwisa kwambiri amenenso anachititsa kuti asiye kuona kwa ma hours angapo munthu amene anachita chiwembu chimenechi samadziwikabe mpaka pano ndakuwuzani kale kuti ameneyu anali mzake wa putin komanso anali mzake wa volodymyr zelensky ndiye zikhoza kutheka kuti mwina anachita chiwembu chimenechi anali anthu aku ukraine samasangalala kuti iyeyo akhale mkhala pakati komanso zikhoza kutheka kuti anachita mwina ndi anthu aku russia amenenso samasangalala kuti iyeyu akhale mkhala pakati mwezi watha omwewu wa february mkulu wa asilikali ankhondo ku dera la chechnya yemwenso ndi top general wa russian army analandira kati la poizoni kuchokera kwa anthu osadziwika ee anthutu amatha kutumizirani kalata inu kutsegula nthawi yomweyo kulandira bomba kapena kulandira tameki kapena poison ina yake yodabwisa inu ndikumwalira mbuyomu ndinafotokozapo kunena kuti mr eduardo mondlane pulezidenti woyamba wa frelimo anachita kuphedwa ndi kalata ya bomba imene inatumizidwa ndi apwitikizi ndinafotokozanso za mr attati mpakati amene analumala zala chifukwa cha letter bomb imene anayilandira kuchokera kwa kamuzu banda ndiye mwezi watha wa february general general amene dzina lake ndi lovutirapo komabe ndiyesa kulitchula amene ndi general apti alaudinov analandiranso kalata kuchokera kwa anthu osadziwika koma mwamwayi sanavulale mukudziwa yeyo ndi msilikali ndiye amadziwa kunena kuti anamva kafungo kena kake mukunena kwake akuti anamva fungo ndi anathamanga ndikukasamba mphuno mwake komanso kusamba m'manja mwake ndi anapulumuka ameneyu dziwani kuti mkulu ameneyu ndi wachikulire kwambiri ndipo akutsogolera ena mwa asilikali a russia amene akumenyana nkhondo mdziko la ukraine iyeyu ndi mmodzi wa akuluakulu ankhondo odalirika kwambiri ku dera la chechnya ndipo ndi best friend wa ramzan kadyrov kadyrov amene ndikumutchula pano ndi mnzake wa putin wakhala akulamulira dera limeneli since 2007 that is more than 16 years ali pa mpando umenewu itayambika nkhondo ya ku ukraine kadyrov anali munthu woyamba kuchita sapoti bwana wake vladimir putin nthawi ina yake anafika kulankhula mawu onyoza akuluakulu a nkhondo a russia kunena kuti sakuchita zamphamvu pa nkhondo yolimbana ndi ukraine mawu amenewatu sanasangalatse asilikali ambiri aku russia kuphatikizanso intelligence yawo ija imene imatchedwa kuti gru gru ndi imodzi mwa madipatimenti a military ku russia amene amagwiritsa ntchito poison pothana ndi adani awo ndiye zikuoneka kuti kadyrov pamodzi ndi anzake anapanga udani waukulu kwambiri ndi department imeneyi thats why ena mwa asilikali amenewa anayamba kumulondalonda taona miyezi yapitayi president putin anamukweza udindo kadyrov kukhala colonel general wa russian army zimenenso sizinasangalatse akuluakulu ena mwachidule ndikuuzeni kuti kadyrov ndi, ndi wa ku russia konko koma iyeyu alinso ndi ndi- ali ngati amayang'anira dera la chechnya koma amagwirizana ndi putin ndi nkhondo itayambika iyeyo amadzudzula akuluakulu minister of defense komanso mkulu wa asilikali ankhondo ndi ena otero kumadzudzula kunena kuti simukuchita zamphamvu kuti muthane ndi ukraine ndi chifukwa chani taponyani bomba taponyani nuclear tachitani izi koma asilikali aja a- akuluakulu aku russia aja mmadziwa ali ndi malamulo amene amagwiritsa ntchito sangangotenga zida zonse kumaponya kumene kujako ndi iyeyo akuoneka kuti amadzudzula ndi anthu amenewa anaona kuti ah kuti iyeyo akuzitenga ngati dolo eti ndi anakhala ngati ayamba kumulondalonda kuyambira pa 1 mwezi uno I, I, I mean 1 march 2023 mkulu ameneyu anasiya kuonekera kugulu kwa anthu mbiri inamveka kunena kuti wapatsidwa poizoni woopsa amenenso waononga makidini onse tikunena pano mkulu ameneyu akudwala mwakayakaya ndipo akungokhalira kupita ku dubai kukafuna mankhwala ku dubai kumeneko kuli katswiri wodziwa kuchiza matenda a impsyo kidine ndi impsyo pachichewa ndiye iyeyu zikuoneka kuti impsyo zonse ziwiri zawonongeka atathiridwa poison ndi anthu osadziwika ndiye akumapita ku dubai chifukwa kumenekoko kuli katswiri wodziwa kuchiza matenda amenewa wotchedwa dr yasin ibrahim al-shahat dokotala ameneyu ndi katswiri kwambiri ndipo wakhala kuchiza mabwana ndi madona otchuka kwambiri pa dziko lonse lapansi ndiye ramzan kadyrov wapanga hayala mkulu ameneyu kuti amuthandize pa vuto lakeli mwina ambiri mukhoza kumafunsa kunena kuti ndi chifukwa chani akupanga hayala madokotala akunja pamene ku russia kulinso madokotala ambirimbiri odziwa ntchito imeneyi mmene ndakuuzirani kale kunena kuti mkulu ameneyu anapanga maudani ndi asilikali ambiri a russia ndiye apapa akuopa kuti mwina akatenga dokotala wakonko akhoza kumuononga that's why wakatenga dokotala wa ku dubai kuti amusamalire bwino ee nanga siyeyu akulimbana ndi minister of defense mkulu wa asilikali ankhondo ku russia akulimbana ndi mkulu wa intelligence yotchedwa gru akulimbananso ndi intelligence ina kumeneko yotchedwa kgb onsewatu ndi magulu oopsa kwambiri amene amatha kumupha munthu kudzera m'poison anthu onse amene ndakutchulirani aja anaphedwa ndi magulu ake amenewa ndiye iyeyo atayamba kudwala makidini ake afa mosadziwika bwino ndi chifukwa chake akukatenga madokotala akunja chifukwa akuopa kuti mwina akatenga dokotala wa ku russia akhoza kummalizitsa chifukwa choti akulimbana ndi akuluakulu kwambiri panopa ramzan kadyrov akuoneka modabwitsa kwambiri wanenepa mosakhala bwino komanso watupa masaya dzanadzana lomweli president putin anakumana ndi mwana wa kadyrov wotchedwa akhmat Malingana ndi malipoti akuti amakambirana zokhudza achinyamata. Komabe zimenezi zabweretsa manong'onong'o ambiri pamene ena akuona ngati kuti ndi succession plan imene ikufuna kuchitika. Dziwani kuti Vladimir Putin samakumana ndi aliyense wa ku Chechnya except Ramzan. Ndiye pamene Ramzan Kadyrov akudwala mwakayakaya kwapezeka kuti putin akuyitanitsa mwana wake wotchedwa akhmat amene ndi mwana wang'ono kwambiri ali ndi zaka 17 koma putin wamuyitana ndikumakacheza naye nkhani zoziwa yekha ambiri akuona ngati kuti ndi ndinene choncho eti pakamwa pena pake pamakulakola koma ambiri akuona ngati ndi succession plan yomukonzekeresa kuti adzatenge mpando wa abambo ake chitakhala kuti china chake chachitika chifukwa mwachidule mkulu ameneyi mmene akudwalira mwina akhoza omwalira ndiye zikuoneka kuti putin akufuna kungokonzekeresa mwanayi kuti adzalowe m'malo mwa abambo ake nthawi ina yake ndinafotokozapo kunena kuti putin anamenyana ndi zigawenga za ku chechnya mpaka anazigonjetsa atazigonjetsa anasankha mkulu wina kukhala mtsogoleri wa deralo mu 2004 mkulu amene anaphedwa ndipo putin anasankha mwana wake kukhala mtsogoleri ndiye kuyambira 2007 kudzafika lero mwana ameneyu ramzan kadyrov ndi amene wakhala kulamulira chechnya mothandizidwa ndi putin mwachidule ndikuwuzeni kuti kadyrov amakhala pa mpando umenewu chifukwa cha putin ndisanene zambiri ndinafotokoza kale popanda putin iyeyo akhoza kuchotsedwa pa mpando ndiye itayambika nkhondo ya ku ukraine iyeyu wakhala kutumiza asilikali ochuluka kwambiri kukathandiza russia and he is one of the most trusted person kwa vladimir putin but on the other hand iyeyu amadana kwambiri ndi akuluakulu a russian army ndiye mmene ndafotokozera kale kunena kuti kumayambiriro a mwezi uno kadyrov wamwera poison oopsa kwambiri amenenso wampangisa kuti afufume ngati chitumbuwa komanso makidini ake kuwonongeka ndiyebe tiziona kutsogoloku mmene zikhalire koma mkulu ameneyu ali kuchipatala kulandira chithandizo tikunena pano tikanena za nkhondo ya ku ukraine ndiye ikupitirirabe tikunena pano makamaka ku dera lina lotchedwa bakhmut city russia yatsala pang'onong'ono kulanda mzinda umenewu ndipo asilikali a ukraine asowa mtengo ogwira ngakhale asilikali a ukraine ambiri akuphedwa kumenekoko zelenski wanenesa kuti sagonja chifukwa chani zikukhala chonchi bakhmut ndi mzinda wofunikira kwambiri muli misewu yambirimbiri imene imalumikiza madera ena kramatorsk city komanso sloviansk ndiye kuti russia ikangolanda bakhmut city ndiye kuti zikhala zosavuta kuti akalande kramatorsk komanso sloviansk ichitu ndi chifukwa chake zelenski sakufuna kugonja kumenekoko alolera kunena kuti anthu azifa koma nkhondo ichuluke kwambiri ku bakhmut city chifukwa russia ikangolamulira mzinda umenewu zikhala zosavuta kulanda madera ena chifukwa mzinda umenewu uli ngati center imene imalumikiza madera ambiri kumeneko ku donetsk region komabe ngakhale zelensky akupanga makani zaonekeratu kunena kuti russia ikulanda mzinda umenewu ndipo sipatenga masiku pakali pano gulu lija la wagner group lalanda eastern bakhmut city yonse ngakhale mkulu wa bungwe la nato mr jens stoltenberg